Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo, a thugann réamhrá agus léargas ar an téama Timpeallachtaí Foghlama Éifeachtacha Taobh Amuigh Tá taighde, mar aon le cinntí na gcigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus an chomhairle a thug cigirí chun feabhsúcháin a chur chun cinn mar bhonn eolais faoin léargas seo. Ba cheart an chomhairle uile a chuirtear ar fáil sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm i suíomhanna oideachais. Baineann an tsraith seo de sheimineáir gréasáin le pleanáil, cruthú, eagrú agus coinneáil timpeallachtaí éifeachtacha foghlama faoin aer agus iad sin ag athrú de shíor. Sa chéad seimineár gréasáin seo den tsraith, cuirfear buntreoir agus forléargas ar fáil faoina bhfuil i gceist againn le timpeallachtaí éifeachtacha foghlama. Chomh maith leis sin, tá seimineár atá dírithe ar sholáthar i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus ceann do bunscoileanna. Tá saibhreas íomhánna a bailíodh ó scoileanna agus ó shuíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim sna trí cinn de sheimineáir ghréasáin, ar shuíomhanna iad atá i gcathracha agus i lár bailte móra, in áiteanna ina bhféadfadh spás a bheith teoranta, i suíomhanna tuaithe agus i suíomhanna a úsáideann áiseanna in aice láimhe ar bhonn rialta. Deimhníonn an taithí ó chigireachtaí atá dírithe ar na luathbhlianta gur breá le leanaí a bheith ag súgradh lasmuigh faoin aer agus ag iniúchadh an dúlra. Leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann leis an súgradh seo sa dúlra i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh ina leagtar amach na tosca seo a leanas do thimpeallacht barrmhaith Is fíor na pointí seo a lua i gcomhthéacs na luathbhlianta agus na bunscoile. Rochtain ar spás agus am don súgradh, Spás agus deiseanna chun súgradh a dhéanamh amuigh faoin aer i dtimpeallacht fhisiciúil atá éagsúil agus dúshlánach agus ina bhfuil rochtain éasca ar dhaoine fásta chun tacaíocht a thabhairt nuair is gá. Fáil ar am do chaitheamh aimsire saor ó éilimh eile. Deiseanna chun taithí a fháil ar thimpeallachtaí nádúrtha agus ar chineál na n-ainmhithe, idirghníomhú leo agus súgradh a dhéanamh iontu. Deiseanna chun infheistíocht a dhéanamh ina spás agus ina n-am féin ionas go gcruthóidh siad agus go n-athróidh siad a ndomhan féin agus feidhm a bhaint acu as a samhlaíocht agus a gcuid teangacha féin. I gcomhthéacs na hÉireann, is iad Aistear, Creatchuraclam na Luathóige, agus Síolta, an Creat Náisiúnta Cáilíochta don Oideachas Luathóige, na creata a bhuntacaíonn leis an obair le leanaí ón am a mbeirtear iad go dtí go mbíonn siad sé bliana d'aois. Cuireann siad treoir agus tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí, do chleachtóirí agus do mhúinteoirí maidir le heispéiris foghlama agus timpeallachtaí foghlama atá taitneamhach agus dúshlánach a sholáthar, ionas go bhféadann na leanaí go léir fás agus forbairt a dhéanamh mar fhoghlaimeoirí muiníneacha laistigh de chaidreamh grámhar le daoine eile. Luaitear in Aistear go bhfuil an timpeallacht lasmuigh ar cheann de na timpeallachtaí foghlama is fearr do leanaí óga, ina dtugtar deis dóibh an dúlra a iniúchadh, a bhrath agus brí a bhaint as. Spreagann an súgradh i dtimpeallacht nádúrtha lasmuigh na leanaí chun a dtimpeallacht fhisiciúil a iniúchadh agus smaoineamh fúithi. Féadann súgradh lasmuigh leas a dhéanamh d'fholláine an linbh mar go ndéantar naisc le comhpháirtithe agus leis an dúlra. Ina theannta sin, braitheann na leanaí móimintí sa dúlra a thugann am dóibh machnamh a dhéanamh. Bíonn sceitimíní ar leanaí agus iad ag comhrá faoin athrú ar na séasúir agus faoi iontais an dúlra. Nuair a bhíonn leanaí ag breathnú timpeall i dtimpeallacht lasmuigh, atá pleanáilte go maith, bíonn deiseanna acu iad féin a fheiceáil mar fhoghlaimeoirí cumasacha nuair a bhíonn rioscaí á meas agus á nglacadh acu. Feabhsaíonn sé sin an fhéiniúlacht agus an muintearas iontu. Ar fud Chaighdeán Síolta, tarraingítear aird ar an dtimpeallacht lasmuigh mar thimpeallacht thábhachtach foghlama. Tacaíonn an dara caighdeán, ar a dtugtar 'Timpeallacht', ach go háirid, le súgradh lasmuigh mar go dtugann sé le fios dúinn gur cheart go ndéanfaí timpeallachtaí laistigh agus lasmuigh a phleanáil go maith agus go ndéanfaidís freastal ar riachtanais an linbh. Pé acu tuismitheoir, cleachtóir nó múinteoir thú, d'fhéadfá úsáid a bhaint as treoir chleachtais Aistear agus Síolta, chun cúnamh a thabhairt dhuit do limistéir lasmuigh a phleanáil, a eagrú agus a mheas. Cuideoidh an treoir seo leat chun machnamh criticiúil a dhéanamh ar an eispéireas lasmuigh a chuireann tú ar fáil do do leanaí. Cuideoidh sí leat freisin chun na nithe atá ag oibriú go maith a admháil agus tugann sí deis duit tosaíochtaí don fhorbairt a aithint agus gníomhaíochtaí don athrú dearfach a phleanáil. Gheofaidh tú nasc chuici ar an sleamhnán deiridh. Ar an mbealach céanna, d'fhéadfá tacaíocht a fháil freisin ón uirlis iniúchta san fhoilseachán Treoirlíne maidir le Dearadh Uilíoch. Tá cigireachtaí atá dírithe ar shuíomhanna oideachais agus luathbhlianta bunaithe ar chreat cáilíochta ina léirítear an tábhacht a bhaineann leis an dtimpeallacht foghlama. Tarraingíonn sé aird freisin ar an tábhacht a bhaineann le cleachtas machnamhach chun bonn eolas leanúnach a chur faoin bpleanáil faoin athbhreithniú agus faoi fheabhsú na timpeallachta. Léiríonn na méara eolais don chleachtas gur gá don duine fásta na timpeallachtaí foghlama a chruthú, a choinneáil agus a choigeartú ar bhonn leanúnach chun na heispéiris agus na torthaí a fheabhsú do leanaí. Tá réimse leathan de thimpeallachtaí foghlama breathnaithe ag cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim ar fud na tíre. Cuirfidh an seimineár gréasáin seo buntreoir phraiticiúil ar fáil maidir leis an timpeallacht foghlama lasmuigh, agus cabhróidh sé leat i do chuid iarrachtaí caighdeán soláthair den scoth a bhaint amach. Mar atá luaite thuas, baineann an seimineár gréasáin seo leis an timpeallacht foghlama lasmuigh, den chuid is mó. Mar sin féin, de bhrí nach bhfuil a limistéar lasmuigh féin ag roinnt suíomhanna, cuirtear roinnt smaointe maidir leis an áit lasmuigh a thabhairt isteach san áireamh. Anois, ó tá achoimre déanta againn ar na príomhdhoiciméid, déanaimis roinnt pointí fíorthábhachtacha maidir le timpeallachtaí éifeachtacha foghlama lasmuigh a bhreithniú. Sula ndéanaimid an smaoineamh a bhaineann le timpeallachtaí lasmuigh a iniúchadh, mar oideachasóirí agus mar thuismitheoirí, is gá go n-aithneoimis agus go dtuigfimis go dtacaíonn na timpeallachtaí éifeachtacha lasmuigh le gníomhaíocht, agus i gcás leanaí, is é an súgradh an ghníomhaíocht is tábhachtaí. Ar an gcéad dul síos, tá sé tábhachtach a lua go mbaineann comhthéacs uathúil le gach teach, suíomh agus scoil. Tá an t-ádh ar roinnt teaghlaigh, suíomhanna agus scoileanna go bhfuil spásanna móra glasa acu agus tírdhreacha ildánacha ar fáil dhóibh. Tá clóis chúil bheaga a bhfuil tarmac nó dromchlaí sábháilteachta orthu ag cuid acu, agus d'fhéadfadh sé go mbeadh clós concréite ag scoileanna. D'fhéadfadh sé nach mbeadh limistéar lasmuigh ar bith ag roinnt eile. Tá sé soiléir ar an toirt, mar sin, nach bhfuil aon réiteach ann a oireann do gach suíomh. D'fhéadfadh sé go mbeadh rochtain ag suíomhanna agus ag scoileanna ar limistéir ghlasa áitiúla, clóis súgartha, foraoiseacha, tránna nó páirceanna, Ar aon chuma, taispeánann cinntí cigireachta go sáraíonn eolas gairmiúil agus fios gnó, in éineacht le cruthaitheacht agus solúbthacht srianta agus teorainneacha spáis. Agus an timpeallacht á breithniú againn, is gá dúinn an cheist a chur orainn féin, an bhféadann na leanaí a bheith ina ngníomhaithe gníomhacha, an féidir leo a gcuid smaointe féin a fhíorú agus na nithe a bhfuil spéis acu féin iontu a leanúint? Ní mór dúinn a fhiafraí dínn féin freisin, an gcuireann an timpeallacht ábhair oscailte, ildánacha, nádúrtha, láimhsithe ar fáil? Ina theannta sin, ní mór dúinn a mheas an bhfuil an tírdhreach dúshlánach agus spreagúil agus an gcuidíonn sé le corpacmhainn agus le forbairt. Faoi mar a luadh cheana féin, d'fhéadfadh sé nach mbeadh rochtain agat ar thimpeallacht lasmuigh in aice láimhe, agus dá bhrí sin d'fhéadfá smaoineamh ar an dúlra a thabhairt isteach mar shampla gaineamh, cré, súgradh uisce, ábhair nádúrtha amhail buaircíní giúise, cnónna capaill agus sliogáin trá. D'fhéadfá freisin dul ar thurais chuig ceantair nádúrtha amhail faichí, gairdíní, páirceanna agus coillearnacha ar bhonn níos rialta, Áiteanna gur féidir leis na leanaí na nithe agus na smaointe a bhfuil suim acu iontu a leanúint agus iniúchadh a dhéanamh ar an dúlra. Beag beann ar do chomhthéacs féin, tá sé tábhachtach a bheith praiticiúil agus smaoineamh ar stóras agus ar rochtain sa timpeallacht lasmuigh. Ar aon dhul leis an timpeallacht laistigh, ní mór go mbeadh baile dá chuid féin ag gach rud sa timpeallacht lasmuigh. Ba cheart go mbeadh rochtain neamhspleách ag na leanaí ar ábhar agus ar acmhainní a oiread agus is féidir. Má chruthaítear baile don trealamh, do na hábhair agus do na hacmhainní go léir, beidh na leanaí ábalta glanadh suas a dhéanamh, an timpeallacht a eagrú agus a choinneáil glan agus taitneamhach don tsúil, ar aon dhul leis an timpeallacht laistigh. Ní fhéadfar na hábhair go léir a fhágáil lasmuigh. D'fhéadfadh seit nó limistéar clúdaithe a bheith ag teastáil do roinnt díobh. Tá buntáiste breise ag baint le limistéir chlúdaithe agus nuair a chuirtear an aimsir in Éirinn san áireamh, tá an-tairbhe ag baint leo siúd agus go bhféadfadh na leanaí taitneamh a bhaint as súgradh lasmuigh ó cheann ceann na bliana. Ar an ábhar sin, is minic a luann cigirí an úsáid inmholta a bhaintear as éadach atá báisteachdhíonach go hiomlán agus as buataisí báistí, a cheadaíonn do leanaí agus do chleachtóirí súgradh a dhéanamh lasmuigh i mbeagnach gach cineál aimsire. Tá seomraí ranga agus scáileáin lasmuigh tógtha ag mórán scoileanna agus réamhscoileanna ar fud na tíre, ionas go bhféadfaidh na leanaí breis ama a chaitheamh lasmuigh. Tá sé mar aidhm ag an gcéad sleamhnán eile tacú le tuismitheoirí tuiscint níos leithne agus níos doimhne a fháil ar na comhpháirteanna a bhaineann le timpeallacht éifeachtach foghlama lasmuigh. Déanaimid tagairt don tábhacht a bhaineann leis an súgradh i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus i mbunscoileanna. Léirigh an taighde go bhfuil níos lú leanaí ag súgradh lasmuigh agus go bhfuil níos mó den súgradh lasmuigh dírithe ar an teach seachas ar an ngairdín, ar pháirceanna áitiúla nó ar choillearnacha agus tránna. Ní gá go mbeadh timpeallachtaí súgartha lasmuigh casta, ná go mbeadh trealamh costasach iontu. Luann Hart, taighdeoir cáiliúil maidir leis an luath-óige, go mbíonn tóir ag leanaí ar áiteanna nádúrtha fiáine chun súgradh a dhéanamh iontu. Má thugtar rogha dóibh go mbeidh leanaí níos sásta súgradh a dhéanamh i sceacha nó i bhféar fada seachas i bpáirceanna imeartha cóirithe nó ar threalamh i gclóis súgartha. Tá fianaise ann agus an fhianaise sin ag fás, a thugann le tuiscint go gcuireann súgradh i dtimpeallacht lasmuigh a bhfuil saibhreas dúlra inti, amhail gairdín, coillearnach nó trá, meabhairshláinte daoine óga chun cinn, go dtacaíonn sé le leanaí chun ábhair suime sainiúla agus scileanna maidir le réiteach fadhbanna a fhorbairt agus chun mothúcháin a rialú. Déanaimís breithniú ar na deiseanna foghlama iomadúla a chuireann siúl gairid chuig do pháirc áitiúil ar fáil. Féadfar sábháilteacht bóthair agus coisithe a phlé ar an mbealach. Taispeánann an siúl le chéile an luach a chuirtear ar shláinte coirp agus ar fholláine agus an méid atá ar fáil sa dúlra, pé acu sa chathair, sa bhaile mór nó faoin tuath, á bhrath le chéile. Nuair atá saibhreas plandaí, clocha, maidí agus gné éigin den bhaol i gceist, cuireann timpeallacht foghlama lasmuigh spreagthaí uathúla ar fáil. Spreagann timpeallacht den chineál sin rannpháirtíocht agus aird an linbh, agus tacaíonn sí leis an leanbh scileanna ar feadh an tsaoil a fhoghlaim maidir le dúshláin a shárú go neamhspleách. I suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, luann cigirí go bhfuil difríocht idir súgradh lasmuigh agus súgradh a tharlaíonn i dtimpeallacht foghlama laistigh. Is minic a mholann cigirí do shuíomhanna súgradh lasmuigh a éascú i ngach séasúr agus i ngach cineál aimsire. Bíonn an timpeallacht lasmuigh oscailte agus ag athrú de shíor. Tugann an súgradh lasmuigh san fhómhar, sa gheimhreadh agus sa samhradh deiseanna uathúla iontu féin chun iniúchadh agus foghlaim a dhéanamh. Tá sé fíorthábhachtach go mbeadh leanaí sásta súgradh a dhéanamh i ngach cineál aimsire, chun go ndéanfaidís forbairt agus go bhfaighidís tuiscint ar na séasúir, ar an dúlra agus ar an timpeallacht ina maireann siad. Ar ndóigh, ní mór go mbeadh leanaí gléasta go hoiriúnach agus iad ag dul amach. D'fhéadfadh sé go ndéanfaimis aimsir an gheimhridh a cheangal le slaghdáin agus tinnis a tholgadh. Mar sin féin, má spreagtar súgradh lasmuigh le linn an gheimhridh, féadfaidh leanaí aer úr agus vitimín D a fháil. Teastaíonn siad sin go géar chun tacú le córas imdhíonachta sláintiúil. Chun an sprioc a bhaineann le huasmhéadú a dhéanamh ar an am a chaitear sa timpeallacht lasmuigh a bhaint amach, d'fhéadfadh tuismitheoirí smaoineamh ar ábhar a sholáthar a spreagfadh spéis an linbh chun páirt a ghlacadh sa súgradh lasmuigh. D'fhéadfaí babhlaí measctha le huisce agus, nó le gaineamh a chur san áireamh ansin. chomh maith le gloine mhéadaithe chun iniúchadh ar fheithidí agus ar ainmhithe a spreagadh. Tá sé fíorthábhachtach go dtabharfaí deis do leanaí dreapadh agus luascadh a dhéanamh, fiú as téad a bheadh crochta ó chrann, maidir le forbairt fhíorthábhachtach a chur ar fáil don chorp uile. Baineann an-tairbhe le hábhar a chur ar fáil a cheadaíonn forbairt a dhéanamh ar mhatáin mhóra agus bheaga amhail rothair chothromaithe, liathróidí agus bláthanna a chur i bpota. Timpeallacht shaibhir don súgradh is ea timpeallacht ina bhféadann leanaí idir shean agus óg réimse leathan roghanna a dhéanamh agus ina bhfuil mórán féidearthachtaí ar fáil ionas go bhféadfaidh siad a súgradh féin a chumadh agus cur leis. Is timpeallacht fhisiciúil í atá éagsúil, spreagúil agus suimiúil, agus a uasmhéadaíonn na deiseanna don chaidreamh, don chruthaitheacht, don teacht aniar agus don dúshlán. Is áit ina mothaíonn leanaí go bhfuil an tsaoirse acu súgradh a dhéanamh ar a mbealach féin agus ar a gcomhairle féin. Déanann Coimisiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, UNRC, 1991, sainmhíniú ar thimpeallachtaí saibhre barrmhaithe don súgradh, ina bhfuil príomhghnéithe lena n-áirítear an deis idirghníomhú go héasca leo seo a leanas nó sin iad a bhrath, Leanaí eile ag aoiseanna éagsúla a bhfuil cumais éagsúla acu, an dúlra, páirteanna scaoilte, na dúile nádúrtha, dúshláin, ag súgradh le féiniúlacht, gluaiseacht, mothúcháin. Tá deis againn anois féachaint ar roinnt pictiúr de thimpeallachtaí éifeachtacha foghlama i scoileanna agus i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim. Anseo, feicimid leanbh ag súgradh le maidí a bhfuil faid éagsúla iontu. D'fhéadfadh sé seo cuireadh a thabhairt don leanbh iniúchadh a dhéanamh agus a bheith cruthaitheach, agus sa chás seo tá a fhios againn go bhfuil lón á riar ag an leanbh. San íomhá seo, d'úsáid na leanaí ábhar scaoilte chun léiriú cruthaitheach a dhéanamh. Ar an mbealach céanna, sa tríú pictiúr seo, baineadh feidhm as ábhar scaoilte chun cáca lá breithe a chruthú. Féadann ábhar athchúrsáilte nó uaschúrsáilte, amhail pailléid agus spóil chábla, ábhar spéise agus feidhmiúlacht a chur le timpeallacht nádúrtha atá taitneamhach don tsúil. agus taispeánann an dá ghrianghraf seo ceapacha ardaithe a tógadh d'aon ghnó agus ina bhfásann leanaí glasraí agus bláthanna. Cuireann limistéir chlúdaithe spásanna foscúla ar fáil don súgradh a dhruideann an bhearna idir na timpeallachtaí laistigh agus lasmuigh. Cuireann seanbhád ionad ar fáil ina bhféadann leanaí teacht le chéile agus spreagann sé súgradh atá samhlaíoch agus sochdhrámata. Féadann leanaí gloiní méadaithe a úsáid chun gar-amharc a fháil ar ghnéithe an dúlra. Cuireann teach súgartha neart deiseanna ar fáil do leanaí chun súgradh sochdhrámata a dhéanamh, Féadann leanaí páirteanna scaoilte agus ábhar a fhaigheann siad lasmuigh agus a bhfuil cruth neamhrialta orthu a úsáid don súgradh tógála. Éilíonn súgradh den sórt sin scileanna luaileacha beachta chomh maith le buanseasmhacht. Anseo feiceann tú cistin láibe agus is soiléir go raibh mórán gníomhaíochta ar siúl inti. D'úsáid na leanaí mórán uirlisí, cré agus gaineamh, chun rud éigin speisialta a ullmhú dá gcairde. Seo liosta de tuilleadh eolas agus acmhainní a d'fhéadfadh tacú leat. Seo deireadh an seimineáir seo agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leat as éisteacht linn. Tá súil againn go dtugann sé comhairle agus tacaíocht duit agus má tá aon cheist nó rud le rá agat ag éirí as leis an seimineár seo, bain úsáid as an seoladh ríomhphost chun do thuairimí a thabhairt dúinn. insights underscore info at education.gov.ie